ọtụtụ afọ tupu ekwuo okwu na onye nke a ma ọ bụ onye nke ọzọ bụ onye a ga-akpụlite ijikwa ya bụ ọnọdụ isiokwu wee bụrụ ọ bụ otu a ka esi wee na-eme echimeze oge nna nna anyị ha a na-ene anya n'otu onye si wee nwee nnukwu ego ka o si wee dị n'oge a n'ụfọdụ ebe na onye a kpatara nnukwu ego n'ihi ya ka echie ya igwe ee oge nna nna anyị ha ọ na-abụ onye echiri igwe ọ nọrịị n'obodo ọzọ site n'obodo ọzọ wee na-achị ndị ọ na-achị ka o kwesịrị ibi ebi n'obodo anwa echime igwe a na-eme ya n'ụdị na nekwa ka onye a si akpa agwa n'oge nna nna anyị ha Ọ bụ na onye a na-akpa ezigbote agwa ka ọ bụ na onye nke a nekwa nke a ka ọ bụ na onye nke a kedu ihe a na-elere anya wee na-echi mmadụ igwe n'oge nna nna anyị ha kedụzi ka o si wee dị n'oge a ọ dị mma ee o nwere ezinụlọ amapụtara ee na ọ na site n'ezinụlọ dị otu a ka a ga-esi wee na-arọpụta igwe o nwegodi ka igwe nke na-anọ si wee jee ife ejekwa na ezinụlọ anwa wepụta o nwe ndị sị na ọ dịzi rotational na be ha ee na emegodi ya iwu constitution ụmụ ihe a nsogbu a na-arị ibe ya elu ọ dị mma anyị ga-eneba anya ihe gbasatara echimeze echime igwe na ala igbo ka o si wee dị n'oge nna nna anyị ha nakwa otu o si wee dị ugbu a ihe kwesịrị ka emee ọ bụ gọọmenti na-abata sị ndị obodo nekwa na onye a ga-echi igwe ọ bụ gọọmenti na-arọpụtara obodo onye a ga-echi igwe ụmụ ihe ndị a ka a ga-elebasị anya ka ọ ndị obodo ga-eji aka ha mee mkpebi sị na onye dị otu a ka ọ masịrị ha ka echie igwe anyị nwere nnukwu mmadụ bụ nnukwu ọbịa pụrụ iche anyị na ya n'ebe a ma nke a na-akọ ka o si wee dị n'oge nna nna anyị ha nakwa n'oge a a na-ekwu ya otu a ndị oge a enwe ike wee na-amụta onye ka anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka Honorable Charles Okafor kpololo ọzọ apa dike n'ọkpa Okperi Amikwo Ọka ọ bụkwazi ya bụ president nke obi nwanne butchers association n'ọka eh, biko nna anyị apa dike n'ọkpa anyị na-asị gị nnọọ daalụnụ rinne
abụ m joshua dabijaja ọbụla dịka anyị na-aga n'ihu na surugede ọ dị mma ee eh, apa dike n'ọkpa ị nụgonu ka o si wee dị echimeze na mbụ Kedu ụmụ ihe a na-elegasị anya tupu a sị ee na ọ kwesịrị ma bụrụ ihe ziri ezi ka e chie onye a eze site n'oge nna nna anyị ha dịka na gboo gboo ole na igbo ma ebido dugo n'ọka maka abụ m onye ọka tụlụfu echie mmadụ eze a ga-enene akpalamagwa ya mma mma nene ka o si eme ọ na-agba ama ọ na-alụ ụlụ ya izu ori ọ na-egbu mmadụ ọ na-analụ mmadụ nwunye ya ọ na-analụ ndị mmadụ ana ba ihe niile ka a ga wee nenechie anakwanụ e- echi eze echi mgbe ahụ nọọ eji ayọba onye anwụ echetara m eze izizi echi n'ọka chifu obiọra nnebe ichie one of ọka ejele ibe ọ nọ n'ugwu awụsa wee yọọ onye a biko ayọla ya for over two years Hmm. o wee kweta na ọ ga-anata chi eze o chie eze obodo niile kwekọrịta na-akwanyala eze ugwu mgbe o chiri eze bụ mgbe a na-akwanyala eze nne n'ugwu mana nke ikpeazụ nụwa jee dị ije mhm. nke ikpeazụ gbakwa m ghalị nke ikpeazụ bụ oke ọchịchọ onye jere pata ego ma ndụ ego mpata makwụ ma ndụ yahoo nwa a na-ekwu osoche e, afụtara apala ego chee obodo n'iru echi eze onye ọbụna nsọ ana adụọzi maka um, ị ya-ahụkwụ obodo ka nwere eze ị hụ onye ọzọ fụta anị si na ọ bụkwala eze ọ dụ eze naabọ Chai. so nọọ oke ọchịchọ kpatachara ihe anwụ niile ee ọdịnala nsọ ana adụọzi ndị ọ cha na-egbute ọ chaghị na-esi gbute karịa eze eji ama atụ anara eme eze zọ onye azọ na a na-ayọ onye eze rulu onye eze kwesịrị Okay. ayọ onye o kwete o chie maka onye anwụ o kwesị ịyọkwa anya ọ jụ na ọ ghara echi Eh, maka na ihe so eze ri nne Ọ dị mma ee o dogo anya na echimeze bụ omenala ee onye ọbụla ee obodo kwekọrịta sị na onye a ga-abụ eze ha ya bụ igwe ha ee ndị ana na ndị ichie ndị mee nke dị mma ehe mmụọ na mmadụ ha ncha niile ejikwa ofu aka wee kweta mmemme a ga-eji wee chie ya eze a ga-awụsakwu mmanya n'ana ana a na-agbado ọkpa ee ụmụ ihe ndị azị adịzị ka ihe a na-eleghara anya n'oge a ọtụtụ obodo enweghị eze ruo tata a na-enwe esemokwu na o o rubere ndị a o rubere ndị a o rugo turn anyị o ruru turn anyị ihe gbasatụrụ echimeze na ala igbo o kwesịrị ka e webata turn by turn n'ime ya
o kwesịghị ekwe ka ọ bụrụ turn by turn maka na ihe o jiri ekwesị ka ọ bụrụ turn by turn bụ na o nwere ike o lute agavu onye ekpelima hmm. ọ bụrụ na turn by ọ bụrụ ya bụ na ekpugokwa obodo iru na ala so na ọ nya ka o jiri ekwesị ka e nwee turn by turn e kwoshiri ka ọ bụrụ onye eze kwoshiri onye e nenechechere o nwere ntụpọ n'arụ ya Okay. ọ onye kwoshi ichi eze dị ibe ahụ okay okay ee oge ụfọdụ ọ dịka i si wee kwuo na ekperima nwee ike nweta onwe ya n'oche eze ehe na ụdị turn by turn a nụbazi akụkọ na e jikwa wee lekọrọ ana ndị ụmụnna lekọrọ ana ndị ụmụnna nke a, lekwa ana nke a e wee se nwebe esemokwu ụdị ihe dị otu a ee ife gbasata eze ije ganye aka na ana nke a na nke a nebakene ya anya dịka otu wee bụrụ esemokwu a na-anụta n'obodo dịgasị iche iche na ana a na eze elegi ya ana a igwe elego ana nke a mana ụmụnna a na-ekwu na o nwekwa m nebakene anya n'ụdị ọnọdụ dị otu a ọ bụ ya ka m ji sị ọ bụ eze ndụ turn by turn wee eze ọ ya bụ turn by turn ahụ o wee lute nya bụ ekperima ebe ịgwara ya onye ji ele ana obodo niile hmm. ọ nya bụ turn by turn ya ọ jọgburu onwe ya maka na o nwere nke mee na mpaghara Ọka wụrọ n'Ọka agbata obu Ọka o nwere e tikete mkpu a sị na onye ee eze nke na ọ nya ka o kwesịrị ilutu o chie nya o mere arọ naabọ o wee dala ana obodo ndị obodo kwuo okwu ọ kpụrụ wa niile o je kpọchie hmm. ihe ka o melide for so many years mana ọ dịkwa m ka nya wụ eze anọzi because na echetara m egwu Ọzọemena Nsugbe gụrụ mgbe gboo ọ sị na ọkụ n'ọkụ ka odogwu ji abịa ọkụ n'ọkụ ka o ji ana hmm. ee so na onye chọkwala ya n'ọkụ n'ọkụ nwee ike ịna n'ọkụ n'ọkụ maka na ndụ Igbo sị na ntukwu nwaanyị a na-akwa adụ mma n'ọgba ata na odogwu apaghị mbegele ntị ọ palụ mbegele anya so na ọ bụ ihe dụ na nya bụ ihe mm. turn by turn mm-hmm. e jezie a pala agavu adọgbue ọ pala obodo kpuo iru n'ala ihe ga-abụ ya bụ ilekwu obodo nala ego hmm. na akali ọzọ
ọ dị mma ka a na-ekwu okwu ihe gbasatara echimeze n'ala Igbo ee O kwesịrị ka a sị na onye a na ebe o ji wee mere isi ọnọdụ bụ Lagos ma ọ bụ Kano ma ọ bụ London. Mana a na-agbakirikwa ana, ee, ịfụ ndị kwenye na ọ yanwa ka e kwesịrị ka e chie eze. Ọ nọọkwa nso. I chigodịkwu ya ọ nachia London, si ebe anwa, kedụ ụdị echimechi eze eze ama nnọ n'ụnọ na-afụ ka eke si anya anwụ n'obodo ya, malụ maka ndị ọ na-achị, ọ nọọ na London ma ọ bụ America si ya wee na-achị. Otu a ka ndị nna nna anyị ha si wee mee echimeze nke ha. Ị ma na ive a na-eku ndị eze bụ ndị eze ọdịnala ụdị ndị eze nke i kulu aghọghọ a bụ ndị eze ọdịnelu nke a nwa esoro n'eze ọdịnala ọ nya bụkwa ndị agavu a mụ na-ekwu ị nọkata i chie eze obodo jee nọlụ Lagos ma Abuja nọlụ obodo oyibo abụgokwa m ibe o meri nne mana oyi o mechele a sị na igwe anyị na ọ yaba anata in 5 months time you can imagine o nwezie ka obodo ji agba ọkụ a sị hmm. na igwe na ọ yaba anata hmm. ma ọ na o zili ozi kedu onye ị na-ezizi ozi ọ kwa gị bụ eze bụlụ igwe so na nya bụ ive jọgburu onwe ya onye ọbụla kwesi ichi eze bụ onye like m kwulu maka Ọka be anyị ichie hmm. Obiọra Nnebe a yọlidelie ya o kwere nata ọfụ ọzịkwata ije ọzọ ọ chilidela Ọka ele nụnwa chi Ọka mma mma tupu chi e wee kuo nya ọ nya bụ eze ọdịnala mana ụdị ndị a ị na-ekwu jee na Lagos nọlụ nke ọ ndị eze ọdịnelu eh, which obodo achọrọ Okay. Eh, obodo kwesi achọ ichi eze nelu anya mma jee chọọ onye a ga-ayọwa eze onye zuru onwe ya enwerọ ntụpọ ọ bụrọ ndị ego mpata a pala ego e je kee ụfọdụ ndị ichie e, e, e, eziokwu aghọziala asị asị aghọla eziokwu ọ nya bụ ive na-emebi obodo i bido ugbu a gebe ntị anyị nọ na Surugede live na Ogene 98.3 FM wee na-etinye ọnụ n'okwu ka o si wee gbasata echimeze n'ala Igbo nakwa ụmụ ihe ndị a na-ahụta banyere ya n'oge a maka ụmụ okoro na agbọghọ bụ ndị na-ege ntị ugbu a onye anyị na ya nọ wee na-etinye ọnụ n'okwu bụ Bololo ọzọ apa dike n'ọkpa anyị na-ekwu maka Chief Charles Okafor ọbịa nọ na Ogene 98.3 FM wee na-etinye ọnụ n'okwu ee n'ịga n'ihu ee ị ma a na-ekwukwa na-echeta maka oge nna nna anyị ha otu ha si wee were ezi akọ na uche ha wee chịkọta ihe dum wee nọte ndụ aka na-enweghị nsogbu ee n'oge a nọkata anụ akụkọ na Onye a na ọ bụ candidate government Onye a na ọ bụ candidate government dịka obodo na-akwado ka ha nwee onye a ga-akpọpụta n'ụdị na ọ ga-echi eze e mebezie election a na-aga na-eme maka ọkwa governor ọkwa onye isi ana ndị na-eje ụlọ ọgbakọ Senate House of Rep House of Assembly eh, kedụ ha local government election ya e mebezie election tụba vote maka onye a ga-akpọlite a ga-echi igwe n'obodo atụm vootu na omenala Igbo maka onye a ga-echi igwe ai apa dike n'ọkpa ọ bụ na ife kwesịrị ma bụrụ ihe ziri ezi gwa kene ndị Igbo ọ bụkwanụ na ọ kwesịghị n'ihe gbasara ịtụ vootu obodo ngwa tụọnụ vootu na mmadụ ịbụọ mmadụ ịtọ anụnwa ka a mara onye nke a ga-akpọlite na ọ ya maka onye a ga-echi eze nebekene anya ka o si wee dị n'omenala Igbo
ee ọ bụ ya ife m ji kwuo na ana ghazịkwala agha mgbe o ji ya bụ achọzie iwefute eze ọdịnala eje chịfụta mmadụ na-atọ tụba vootu ọnya bụ na ana aghala agha o kwesịrọ ekwesị cha cha cha cha cha ekwesịrị obodo ya bụ nwa ba mụtara obodo ọbụla maara nwa mụtara na-enene nwa ba mụtara ọ na-eto na-enene omume nwa ba mụtara enenelide enene chee chee mbosi ọbụla o luru ka ọ na-elu na mm, e- eze nke nọ anọ ejebego ife maka na eze anaghị anwụ anwụ nke a bụ na o eziokwu. nwere o si jebe ife Mhm. obodo ewee nenene nwa ba mụtara mara na onye a wụkwa nnene nwa na-eri eji mmụ ya nekwe omume ya nekwe aka ọ na-enyela obodo nekwe ememme ọ na-emela obodo obodo niile gbakọ aka ọnụ asụọ ọfọ na ana sị ya nwa m jee chiela anyị igwe ọnya bụ igwe nke ọ ga-abụ echie obodo ezu ike mana nke ọ na-abụ eme emele elekshọn mele na gọọmenti nye satifiketi nke ụmụ eze ahụ ọ jọkwala nnekwu njọ ọkwa ba na-emebi obodo na-emebi ana ọ jọka eh, maka na ihe ọbụla ana na-asọ nsọ eje eje eme ya ọkwa ya bụ nsogbu n'obodo ọ dị mma ka a batazia na nke kandideti gọọmenti maka na ụmụ ihe a na-aga na-ebutekwa nsogbu n'obodo ee eh, n'ụdị na eh, eziokwu na atụcha elekshọn n'obodo anyị bụ naijiria na ọzị ụlọ ikpe ụlọikpe na ndị ụlọọrụ INEC na-adisaidzi na ọzị onye a bụ onye onye hama ya ha ewee ji ụlọikpe na INEC atụọ vootu nke ha iche nke ahụ edogo anya Ogene FM bụ ebe a na-ekwu okwu gbowam ịghọtago so INEC na ụlọikpe atụzia vootu nke ha deklia na onye dị otu a meri ihe a na-ahụta n'ebe dị iche iche mgbe ọ bụla atụ vootu n'obodo anyị bụ naijiria ya bụ n'aka nke ọzọzi ee okwu gbasatara eh, eh, eh, echimeze eze ọdịnala n'ala Igbo ee gọọmenti nwere ike inye asambodo iji wee maa atụ mana ọ bụ gọọmenti kwesịrị ikwu na onye a ga-aga n'obodo unu achọrọ ma unu achọrọ na onye a bụ onye elega anya onye nke anwa nwere mmadụ na gọọmenti o nwere onye dị otu a nwe onye dị otu a na gọọmenti ndị ahụ bịazie akwadobezie ya n'aha gọọmenti n'ụdị na ọ ya bụ onye a chọrọ gobiwe ụmụ okorobịa maka ibute ọgbata uhie n'obodo ya bụ ihe wee na-ebute ihe a na na-asọ nsọ nebekene anya n'ụdị nke anwa kedu gọọmenti ịhapụ ihe dịrị ya na-aganye aka n'ihe gbasatara echimeze echimigwe niile n'etiti ndị obodo nebekene anya nke ahụ jọgburu onwe ya ọ jọnarị udene sigbuo nkakwụ because na um, amara m ele o ji abụ obodo maalụ onye bụ onye fụtazie ichi eze a sị na gọọmenti e na-ekwu na aghara enye ya satifiketi ọ jọrọ njọ ihe m maalụ bụ na obodo na-echi eze ndị oyibo bụ akwụkwọ ka wa na-enye okay obodo ka ọ dịịlị ichi eze obodo ka ọ dụụlụ ichifu eze okay ndị oyibo inye satifiketi Asambodo. dụụlụ wa mana nke ikpeazụ ndị oyibo na-abịazikwa na ụfọdụ jiri aka wa jee chọwalị onye wa ga-enyeli satifiketi before oyibo e- obodo echi eze Mm. which jọgburu onwe ya Okay. so mana ana m ekene aka na-achị anambra steeti prọfesọ charles soludo Okay. Em, eri o ji ụlọ ụwa a, ọchịagha anambra steeti gọvanọ aka m afụtara ụdị ihe ahụ Okay. ehe ọ nara eme ọ nọkata o nyebe satifiketi ọ na-echelu obodo ewefute eze obodo wefutecha eze o nye satifiketi ọ bịakwa like o nwee obodo a ga-enwe eze na abụọ ya bụ soludo na-ejekwe kuo eze nke e jiri satifiketi gwa ya bịa nna anyị wait for your turn na eze aka eluturo gụ mm-hmm. na onye oyibo malaba bụ onye nke duele so na gọvanọ anyị bụ soludo na-eme ihe dị n'ọwụ so m were nke ahụ na-ajakwu ya nnekwu ike na ọ dụrọ obele mhm.
ya bụ ị na-arụtụ aka na ka o si wee dị gbogbo ori ya bụ gọvanọ na-ahazizi ihe ọfụma ka o si wee dị ugbu a na steeti a ọ na-eme ihe mma mma na-abịazịa na dịka steeti ndị ọzọ e nwere n'ala Igbo dịka ebe um, ebe na ebe a chọpụtago na gọọmenti na-eje aganye aka n'ihe gbasara echimeze a gwa ndị obodo na onye a ka a ga-echiriri eze ị na-akọwa na o kwesịrị na obodo ga-eji aka rọpụta nwafọ ha ga-echi eze yes ọ jọgburu onwe ya. gọọmenti enyezie asambodo yes Eh, okay.
ọ dị mma o, nkeji iri na asaa ka o ji gafee elekere itoolu nke a bụ surugede live na ogene 98.3 fm ohere ọma dịkwara gị itinye ọnụ n'okwu site na 07017222983 maọbụ 09091110983 apa dike nọkwa na ebe a maka ịza ajụjụ ọbụla ị ga-achọ ịjụ Amaghị m ka o si wee dị n'obodo gị. Ị ghọtago? A na-enwe esemokwu n'ihe gbasata echimeze. Ee, Apa Dike ekwugo na adị azọ eze azọ dịka omenala Igbo si wee dị na ọ bụ eze ọdịnala na ife gbasata ana aka ana nọ n'ime ya. Ehe, ihe gbasata ana nọ na ya ya bụ na ekwesịrị ịzọ eze azọ. Kedu ka o si wee dị n'obodo gị? Adị ama ama. Gọọmenti ọ bịa ganye aka sị na ọ onye a Ma ọ bụrụ onye a, mba. Na o nwekwa onye ọzọ a ga-enye asambodo. Unu a na-ahụ ụdị ihe dị otu a? E nwere ọnọdụ ndị kwe na ndị ekweghị kpatara kemgbe igwe ikpeazụ unu jebere ife ruo taa enwebeghị ike kpọlite igwe ọzọ. I nwere ike kpọọ site na 07017 222983 maọbụ 09091 110983. Ka a maa ka a ga-esi wee kuo onye ukwu wara ka ya bụ ihe na-ebe bedebe. Ọ dị mma ee, Apa Dike n'ọkpa ee, dịka o si wee dị e, dịka n'obodo ndị na-enwe esemokwu ugbu a ee, maka onye nke a ga-akpọlite tupu oge ahụ ọhọ, maka onye nke a ga-akpọlite ga-abụrụ ha eze. Onye ka anyị na ya nọ ugbu a? Hello? Hello? afa gị na ebe i si akpọ a nze na ebe na ebe ọba dịka egwu nnọọ ndewo ọ dị nnọọ mma na ha nafa adọga hmm. onye nọ na studio bụ apa onye nọ na studio bụ Apa Dike n'ọkpa kpololo ọzọ kene ya
ode merinna

Mm-hmm. Eh, eh. eh, nke a bụ eziokwu mana Nze nwa ọba dịka egwu dịka o si wee dị bido n'oge nna nna anyị ha o kwesịrị ka obodo tụọ vootu tupu akpọlite mmadụ a na-atụ vootu atụm vootu steeti ka federal ka gịnị lokal gọọmenti a na-atụ omenala Igbo akwadota atụm vootu na ịkpọlite onye ga-abụ eze

ka ọ zaa gị ajụjụ a jụrụ ya ma nwa- ma nwata ọ na- ọ na- ọ na-echi igwe n'iru nna ọkwa ya Geenụ ntị, geenụ ntị. ee geenụ ntị ka ọ zaa gị ya geenụ ka ọ zaa
Ee, biko Ehe. ajụjụ gị mara nnekwute mma ee nwata anaghị echi eze n'iru nna ya ọ nsọ na alụ alụ kwọ nwa ka ọ bụ so na ọ jọgburu onwe ya mm-hmm. so na unu nwee ụdị ibe anwụ na alọ ọkwa ekpele ka a na-ekpekwukwele onye ahụ bikọz na ọ bụ mbọsị ba ndị ichie akụgbuo onye ọ nsọ ana ka o mere ibe anwụ
daalụ sọ o eh, the new Babylon Chukwudi Eze nwanne o ọ pụọla o osi ọkwa anyị n'aka biko eh, Chukwudi Eze nwanne ọ bụrụ na ị na-ege ntị kpọọ line nke ọzọ eh, biko na nke ị kpọ kịta a nọkata wee pụọ ọ fọrọ nwantị ka anyị weta ya na njedebe Surugede live na Ogene 98.3 fm Eh, gịnị ka anyị na-ekwu maka echimeze na ala Igbo Eh, ụdị ihe a na-ahụgasị banyere ya n'oge a Eh, iji wee tụnyere otu o si wee dị oge nna nna anyị ha ha wee bie ndụ ka nka nke ọma kedụzi ihe na-afịọ n'oge a onye ka anyị na ya nọ hello ei si na redio gị pụọ si na redio pụọ

a bịa na be anyị o nwere paatị ọ na Ebonyi steeti ndị obodo jikọtara aka wee wepụta mmadụ ka ọ bụrụ igwe nke bụ obodo ahụ na na saịdị na mba nke ọcha sitere ha abịa na na saịdị ahụ e nwere vileji akwa vileji vileji obodo ise then ebe e bu ụzọ wee chie igwe a wee lọpụta ndị obodo wee were jikọta aka wee wepụta mmadụ ka ọ bụrụ igwe ehe gbapụ ya ọsọ o wepụta sị mba na na ọ bụrọ na ọ bụrọzi ndị anwa ga-echiriri igwe Ee, na ọ ndị ọzọ na a ga-eme turn by turn na ndị a chịa ndị a chịa oke anyị anụgo ebe ị na-eje ee ọ maka oge ee nna anyị Apadike ị nụgo ka ndị mmadụ si wee tinye ọnụ n'okwu ee echimigwe n'aka nke ọzọ o kwesịrị ịtọ n'ofu ezinụnọ igwe ejebe ife e sikwa n'ofu ezinụnọ anwa na ọ ihe a mere inherit nka nka o nwe obodo na-eme ụdị ya anwa ruo taa
o nwekwara obodo na-eme ya mana ọ jọgburu onwe ya ka m were nke mere na agbata obu Ọka wee maa atụ o nwere ofuke ezinụnọ nna onye echichela eze diọkpala ya chie o wee luo ka diọkpala ya nwụrụ nke ikpeazụ obodo wee gbakọ aka ọnụ Mm. wee wofute eze ya achịwa eze agha echi chie dị eze ụmụ nwanne onye nke a nanaje gbawa akwụkwọ na kọtụ nọ inheritance n'ọba ka olutu eziwa na alụku na-eme ya na ihe ọ bụzikwana bụ ogodila ekpeli ma nọ na famili anwụ o chie eze chiwa obodo so na ọ jọrọ nnekwute njọ ime nọ inheritance na eze duba anyị wa ma ọ turn by turn wa eze wụ onye kwosili eze ka a ga-echi eze nye nenechi eze kwosi echifi eze ọ dị mma na mkpokọta eh, kedu okwu ị ga-agwa ụmụ Igbo na ihe gbasara echimeze anụnwa na-ekwu okwu ya ka o si dị n'omenala Igbo na nkenke hmm. iwe m ma-agwa Igbo niile wụ bikonụ ganataba n'azụ n'ibe nna nna anyị ba debele unu afụzina n'ibe nna nna anyị ba debele na ọ wụ ya na-apata iwe nụnwa anọkọtazie nwee eze ọdịnelu eh, eh, mana enwechara eze ọdịnala ka nọchanụ so biko ganata n'azụ ka unu negharị anya azụ na nna nna anyị ba na igbui elewa ji chi eze ndị anụrụ asụsụ igbui ya na gboo gboo oli ọkụ ihe ominili Okay. n'onu Ọka demenụ ọ wee bụrụ ya onye ọma gere ntị otu a ka e si wee na-eweta ya na njedebe Ee, ee, isiokwu a bụ nke anyị welitere onye tinyere ọnụ n'okwu bụ Chief Charles Okafor akpololo ọzọ Apa dike na ọkpa chairman Obi Nwanne Butchers Association Ọka eh, nna anyị biko anyị na-asị gị ndewo daalụnụ ndị ọma gere anyị ntị ebe a kwazị ka anyị na-eweta na njedebe Surugede nke ụbọchị taa na Ogene 98.3 FM ụbọchị fraịde na-abịa ka ga-abụkwa ụbọchị site na amara Chukwu anyị na gị ga-anọrịkwa anyị na-ekenekwa Miracle n'otu aka ahụ abụ m Joshua Dabi Jaja JDJ daalụ sọ maka ige ntị